igbo ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma ekenekwa m ụnụ ana m asị kwa mgbe kwa mgbe na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọ ga-adịrị ụnụ mma na eke na orie afọ nkwọ ya gaziere ụnụ onye nke onye chiri ya mee gịnị ya zere ya dịrị ụnụ mma o mazuo ụnụ mma rike anụ na rike anụ rike anụ igbo awụchikwela m kpọmkwem na mmemme ụbọchị nke tata abụ m odoziakụ chinyere aneke ogbonna onye na-eme edu ụnụ na ihe mmemme igbo ekunie mana ụbọchị taata ọ bụrọkwa naanị m nọ ebe a enwere m dimkpa n'aka nri nwee n'aka ekpe bụ ndị mụ na ha ga-anọ kwuo okwu nke ụbọchị nke taata kedu ihe anyị ga-eleba anya ihe gbasara ịlọ ụwa n'olu ndị iti a na-akpọ ya reincarnation anyị chọrọ ịma kedu ihe ọ wụ kedu ka igbo si ele ya anya kedu ihe ọ pụtara n'ebe ndị igbo nọ mana ụnụ mara ndị m na-akpọbata bụ ndị agadaga mara ihe gbasara ya ha kọwacha onwe ha kene igbo ha ga-etinye ọnụ na ihe gbasara ịlọ ụwa ka ụnụ nụ ekene ha ka m si n'aka nri m maazị kọwara ha onye ị bụ kenekwanụ igbo niile Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ ndị nwe anyị na ndị anyị nwe ndewonu afa m bụ maazị Ifeanyichukwu Ọpụrụifu abụ m onye Enugwu Umuonyia Enugwu Umuonyia dị na okpuru ọchịchị Orumba South nke dị na Anambra steeti daalụ m ọ dị mma ụnụ anụla ya kpọmkwem ndị Umuonyia ụnụ anụgo olu nwanne ụnụ nwoke ebe a ị ma na igbo zuru ka eme o nwee ndị ọbụla ndị nke ha na-abịabeghị biko gbaanụ ọsọ bịa ndị nke Enugu abịa ndị dị iche iche anyị nọ ebe a na-eche unu bịanụ ka unu tinye ọnụ n'okwu gwakwanụ anyị ka esi eme ka esi eme na mpaghara unu ngwa ka m nabata nwanne m nwoke kelee ọhaneze ọhaneze ekele m ụnụ aha mụwa ọzọkwa bụ maazị emengaha onyekachi onye a na-ama ama dịka mc the teacher ee onye na-eme ihe egwuregwu etinye ọchị na ihe egwuregwu na- na ihu ndị mmadụ m bụkwanụ onye imo steeti na Ahiazu Mbaise lokal gọọmenti nọ na imo steeti ya dịrị unu na mma ka anyị gaa n'ihu ọ dị mma unu na anambra na imo bụ gịnị nwanne ọ ya na a na-esiri ụlọ mara mma wee pụọ ama dịka ọkpụrụkpụ okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata bụ ịlọ ụwa dịka m si kpọọ ya si olu ndị iti ụnụ ma amachaa bụ olu ndị iti ọfụma mana a na-akpọ ya reincarnation ama m ma akpọtara m ya ị ma igbo ahụ m maka mma siri ike achọrọ m ka ha kọwaa gịnị ihe bụ kedu ihe bụ ịlọ ụwa kedu ihe ọ pụtara n'ala igbo ka m bido nwanne m nwoke ifeanyị kedu ihe bụ ịlọ ụwa kedu ka ya na igbo si wee na-eme ọgwa ịgwa ịlọ ụwa n'ala Igbo dịka a na-eme ịlọ ụwa bụ ọlụlọ nke mmadụ na-alọ onye nwụrụ anwụ asị gị na ọ lọgharịrị ụwa ịlọ ụwa bụ mmadụ ịlọchiatakwa na ezinụlọ ebe o si wee nwa asị gị na ọ lọghachitekwa lọta onye a mụrụ ọhụrụ asị gị na ọ bụ onye a lọrọ onye a ụwa dịka ndị iti na-akpọ ya reincarnation ịlọ ụwa bụ na mmadụ nwụrụ onye ezinụlọ ahụ eje mụọ nwa asị gị na ọ lọgharịkwara ụwa onye ahụ ọ lọgharịkwara ụwa na ebe onye anwa nọ ọ bụ ihe o gosiri bụ na onye ahụ lọghachitere ọzọ i nee ya anya ọ ga-abụ onye anwa ihu onye anwa omume onye anwa gam mana mgbe ụfọdụ a na-asị na mmadụ na mmadụ na-eyi mana ọ bụ eje eje n'afa eje gbaa afa enwere ike enyocha asị gị na ọ bụ onye dị otu a lọrọ onye a ụwa maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ya enwere ike sị na mmadụ na-eyi mmadụ a na-amụ nwa mmadụ eje yie nnukwu nna mpa nnukwu ya ma ọ bụ nne nnukwu ya mana ịlọ ụwa bụ na enwere ike eje jụọ ese n'afa eje gbaa afa asị kedu onye lọrọ onye ụwa enwere ike afa ekwuo na ọ bụ onye dị otu a lọrọ ya ị bịazie leghachizie anya ịhụzie na o yiri onye ahụ na ihe niile ma na ihu ma na omume ma na agwa asị gị na o yiri onye ahụ na ọ bụ na ọ bụ ya nwa nachiyatara ọzọ ka anyị nụta olu olu nwanne anyị nwoke n'ime okwu a kedu ihe i nwere ịtụnye dịka maazị si kwuo ịlọ ụwa bụ ịlachite azụ onye maybe ọ dịka onye nwụrụ n'ike ihe o jiri bịa n'ụwa ya nke mbụ o mechipụtaghị ya ọ naa ọ sị ya ga-anachita ọzọ ihe enyi chi- chineke ji kee ya ọbasi bi n'eluigwe ji kee ya a ga-anachita ọzọ bịa mee ya ya ọ bụrụkwanụ okenye kara ezigbo nka a sị ọ chọrọ ịnachite ọ bịa nwa ya ọ bụrụ nwa ya meziri ya ọfụma ọ nwanne ya ya na ya dị na mma ọ bụ nwanna ya ọ nwa ya nwaanyị ọ sị na onye a lere ya nka ọfụma ya ga-alọrọ ya ụwa ọ nyanwa bụ ihe a na-ekwu ịlọ ụwa ọ dị ka onye a na-alọrọ ụwa bụ ọ bụrụ onye ahụ nwụrụ anwụ asị onye a lọrọ ya ụwa na mgbe gboo mana ụbọchị anyị kịta a na-emeziga ịgba afa ịgba afa bụ aga ebe onye dibịa ịma na ndị Igbo tupu ụka bịa ọbasi bi n'eluigwe ka anyị si na-efe ya bụ onye ọbụla ezi ọbụla nwere afa na na obi ha eji na-akpọku ọbasi bi n'eluigwe tupu ụka bịa ịbụ n'ụwa bụ aga jụtazi ese so onye a lọrọ onye ụwa mgbe ọbụla na-eme ihe bụ mmemme maybe ịkwanye dịka ịkwanyere onye ahụ nwụrụ anwụ ugwu nwa ahụ lọrọ onye ahụ ụwa ọ- ọ ma na-eri ihe eji eme maka mmemme dịka ihe ọkwụkwa ịkwa onye ahụ nwụrụ anwụ maybe dịka oge ọ nwụrụ ezinụlọ ya akwarọ ya ọfụma ha kpatazie ego ka ha kwazie ya nwa ahụ na n'Igbo bụ nwa ahụ rie ihe ahụ ọ nwụọ hmm. ọ ka ọ dị n'ala Igbo ihe ọzọkwa dị ka ya bụ ịlọ ụwa a na-ekwu ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo mgbe gboo mgbe gboo mana ụka bịaziri ụka bịaziri mebizie ọtụtụ omenala asịzị anyị bụ ịlọ ụwa bụ ihe ọjọọ na ọ bụrọ ezi ihe anyị ekwesịrị ị na-eme ya onye ọbụla nọ onwe ya ụwa nke ya mana o nwe ihe m chọrọ itinye maka dịka i si kwu anụchala m ihe i kwuru nụkwanụ nke gị mana is- ịlọ ụwa sịrị onye ahụ nwụrụ ọ chighata azụ mana mgbe ụfọdụ ofu onye na-alọ ụwa mmadụ ise kedu ka o si gbazie mkpa ise ahụ ọ ka esi ọ na ọ dị ka na nke mụnwa ha sị m na m lọrọ ụwa n- nna nna m ochie that is onye mụrụ nne m enwekwara ndị ọzọ asị na lọrọ ụwa ya na ụwa ahụ bụ enwere ị ga-ahụ akara enwere akara ị ga- ị ga-afụ n'ahụ nwa ahụ lọrọ onye ahụ ụwa nọ na akara onye nke ahụ nwụrụ anwụ ma omume agwa onye ahụ na-akpa nwa ahụ ọ lọrọ ụwa na-akpa ọ bụ sọ ofu onye ka a na-alọrọ ụwa ịlọ ụwa na omenala Igbo ị nwere ike ịlọ ụwa dị ọtụtụ dịka ọ dị ka otu gị na ndị mmadụ si dịrị gị na ụmụ gị si dịrị ị ga-ejizi ike ịlọrọ ha ụwa e nwere ndị na-anọkwanụ ụwa sọ bụ ihe bụ ihe ọjọọ e mere ha ka ha bịa megwara nwanne m nwoke o nwe ihe i nwere ike itinye ebe a ihe mere bụ na nwanne m nwoke ekwuchago ka ọ dị mma mana ka ntinyetukwu obere ihe dịka ọ sịrị na ịlọ ụwa a na-alọ ụwa n'ụzọ dị iche iche a na-alọ ụwa mmegide a na-alọkwa n'ụwa ihe ọma ọ bụ eziokwu mgbe nne mụtara mma m nọ nwanne m nwoke bụ onye tọrọ m ya na ya bi ọ na-eme o merie ya ihe merie ya ihe metere ya ihe ọfụma ọ sị ya nwa m aga m alọrọ gị ụwa akpụrụ otube m wee na-ajụ sị gịnị bụ akpụrụ otube so ha wee na-asị na akpụrụ otube na ọ bụ ezigbo ihe em dịka ụwa mmegide anyị ahụgo ọtụtụ ebe a sị na mmadụ lọrọ mmadụ ụwa mmegide o nwere ike mmadụ alọtara mmadụ ụwa onye megidere nne ya nne nnukwu ya o ji alọ ụwa ọ lọ ụwa ọ ga-abụ nwatakịrị ahụ ga na-aya sọ ọya wee tụtụrụ akụnụba nna mụrụ ya naa ya n'iyi, a ga na-ebugharị nwatakịrị ahụ ọ gaghị anwụkwanụ anwụ ọ bụrụ aya aya anwụ anwụ ọ gaghị ekwe nwụọ and ị ma na igbo anaghị atụfu ma isi eburu apụghị ịtụfu maka ị tụfuo ị bụrụ ogbu ọchụ a ga na-ebugharị amakwa maka ọdịna a ga na-ebugharị mana ọ ga-agba mbọ fụ na ọ nara akụnụba nna ahụ mụrụ ya n'iyi ihe a bụ a sị gị na ọ bụ aka ọlụ onye nọrọ nwatakịrị ahụ ụwa na ọ bụ mmegide ọ bịara ka o megide maka ihe e mere ya ka o megwara maka o nwere ike mgbe ahụ ọ dị ọ dị ndụ ha elekọta ya ha emekọta ha ya ya anya atagide ha ahụhụ
ha nwere akụnụba inekọta ya mana ha gbakụtara ya azụ o wee nwụọ wee were iwe wee bịa ụwa dịka o nwekwere nke a na-adị na-asị sị na na mmadụ na-eri oke nri a sị na ọ dị ka onye lọrọ ya ụwa agụrụ gburu ya o wee bịazie ụwa wee sị ka ya rie nri ahụ a wọrọ ya mgbe ọ nọbu ndụ nke mbụ na eleghị anya o nwere ike mgbe ahụ nri adịghị akụ na ụba adịghị ihe e ji eweta nri ahụ adịghị o wee bịazie ụwa n'aka onye nwere ego ma o nwere ike onye ahụ ya kpatara ego ọ bịara ya ụwa wee bịazie ka ọ bịara ikwe akụ na ụba ịlọ ụwa dịka ị jụrụ mmadụ ọ pụrụ ịlọ ụwa ụzọ naabọ ịlọ ụwa mmadụ nwere ike ịlọtara mmadụ iri ụwa afụgo m ebe o mere na nnukwu obi anyị a sị na onye na mmadụ nnukwu nna nna anyị lọtara onye dị otu a ụwa ọ lọtakwara ofu nwanne m nwoke diọkpara nne m ọ lọtara ya a sị na ọ wụkwa ya lọtara ya ụwa lọtakwa lọtakwa lọtakwa a na-agụ na nnukwu obi anyị ndị ọ lọtagachara ụwa ha ncha niile omume ha bụ ka o si eme ọ bụ nwoke dị jụụ ọ naghị emegharị ahụ ele ha anya a na-akpọ ha aha otutu nnukwu nna anyị ha sị na ha na-eme ka ya ọ bụ ịhụnanya ya bụ ịlọ ụwa bụ mmadụ ịbịa gbanwee onwe ya bịakwa ụwa bịa bigharịkwa ndụ mana ndị ugbu a ha ekwenyechaghịzi na ya ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ ha na-ekwukwa ya na-esikwa agụgọ ma ọ dị ma ọ dịghị dịka a na-asị na ọ bụ Elijah lọtara ọ bụ John the Baptist lọtara Elijah ma ọ bụ Elijah lọtara John the Baptist wee bịa lụzuo ọlụ onye nke a lụfọrọ mana ihe niile a na ugbu a anyị na-esi agụgọ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu mana eji m n'aka na o nwere ike ịbụ eziokwu maka na o nwego nke nne m kọrọ m ọ sị na o mere n'anya ya nwoke e megidere o mechaa o jee agha Biafra na Naịjirịa mgbe a lụrụ agha 1967-1970 e wee gbaa ya egbe wee were egbe gbapụ ya ofu imi o wee nata ọ natakwa o mechaa nwụọ o wee lọta nwa nwanne ya mana ụwa mmegide ka ọ bịara o wee bịa ụwa ahụ ihe eji mara na ọ ya bụ nwa ahụ bịakwara with imi ohu ahụ bịakwa mana nwa ahụ nwụziri maka na a sị na ebuha afọ enweha afọ mgbarịma afọ adịghị n'ime afọ ọ nwụkwa ọ nọkwara ọtụtụ obere oge mechakwa nwụọ mana ọ mmegide ọ bịara ụwa ihe emegide anyị wee were nke a wee mara na

anaghị eri ihe ebe a na-akwa onye lọrọ ya ụwa eziokwu ahụgo m ya ma hụkwa ya n'ezinụlọ m oge a kwara nnukwu nna anyị nwanne m nwaanyị a sị na ọ bụ ya lọrọ nwanne m nwaanyị ụwa maka na ozu ọkpọọ ka ọ bụ nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ozu ọkpọọ onye nwụrụ na akwaha ya ọtụtụ afọ e nwere ike lie ya enweghị ihe eji eme ọtụtụ afọ o nwere ike ndị ga-akwa ya nwere ike ha amaziha onye ahụ a sị gị na a na-eji ịkwa onye ahụ ihe amaba akpọ onye ahụ aha na-akwa ya maka na ị kwaha onye ahụ n'ala mmụọ ugwu ya adịghị so a kwaa ya mkpụrụ obi ezuo ike oge a na-akwa nnukwu nna anyị a gwara nwanne m nwaanyị o si na mbara ebe ahụ pụọ pụọ ọrịrị na nke ndị agbata obi je nọrọ ka ọ ghara inwe ka o si mee dahie je rie ihe maọbụ ṅụọ mmanya maka na ihe ọ dị ka bụ na onye nwa ka a na-akwa maka na o rie ihe anwa ọnwụ bụ nke ya ọ nwụrụ ozugbo ya mere onye nọrọ mmadụ onye a nọrọ ụwa anaghị eri ihe ma ọ bụkwarị ebe a na-egburu onye ahụ ehi dịka onye a na-asị na mmadụ na-egburu nnukwu nna ya ehi o nwere ike asị na nnukwu nna gị lọrọ nwa gị ụwa a na-egburu ya ehi nwa gị agaghị eri ihe eji mee ihe igbu ehi ahụ kama ọ gaghị ezete kama o si na mbara ebe ahụ
ganye na emechaa mmemme ahụ Gịnị na-awụ ihe nkụzi nyere ndị mmadụ ọhaneze ụwa niile Igbo niile n'ebe ha nọ unu na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ ihe ụmụaka ya anaghị egwu egwuregwu ọnwa ihe dị mkpa ka a na-eme gịnị a na-ekwu na Igbo ekene maka ihe anyị kwuru n'ụbọchị nke taa ụfọdụ ndị na-amaghị egbuoro mmadụ ehi onye a lọrọ ụwa rie ya gịnị ya nwụọ ebe a na-akwagharị mmadụ onye ọ lọrọ ụwa rie gịnị ya ebe a gịnị ya nwụọ ọ kwesịrị ka anyị ntị bụ gịnị nka ka anyị na-anụ ụlọ ihe ndị anyị na-anụta ka anyị mụta ya were ya mere tinye n'ime anyị kụziere ụmụ anyị kụziere ndị agbata obi ka ama ihe wụ nsọ na omenala Igbo ana m asị unu ka anyị jide ya otu a na ihe gbasara ịlọ ụwa o nwee ihe unu chọrọ anyị ka anyị kwuo anyị na-ekwuteha unu kpọtụrụ anyị n'akara eji enweta anyị anyị ga-egekwa ntị kwutekwa ka unu si eme ya na mpaghara nke ebe unu nọ. a na-asị unu gịnị ka emesịa nụ wee ruo mgbe anyị ga-ezukọta ọzọ ka emesịa Ndewo ndị be anyị.